Dziko lapansi lili ndi zinsinsi zomwe titati tidzidziwe anthu okhalamofe sitingakonde kukhala ndi moyo. Pali zambiri zomwe zimachitika kuseri kwa dzikoli zimene anthu ambiri mwa ife sitimadziwa. Timaganiza kuti mpando waukulu pa dziko lapansi ndi mpando wa upresident. Mwina ponena kuti tikamuona president wa dziko lathu kapena wa mayiko ena akudutsa pansewu timaona chindandala cha magalimoto. Achitetezo ali phwii m'mbali mwa nsewu, mifuti yotcheratchera italoza kutsogolo ndi kumbuyo kuteteza munthu ameneyo amene akulamulira dziko kapena kuti akuyendetsa chigawo chimenecho. Ife m'kuona kwathu timaona kuti ameneyoyo ndiye amene ali munthu wamkulu padziko lonse lapansi, anthu amene akulandira ulemerero woposa anthu ena onse. Izi zili chonchi ndithu malingana ndi zomwe timaona pamaso, koma pali zinthu zambiri zomwe zimachitika behind the closed doors. Kodi mumadziwa kuti kuli ma secret societies kapena tinene kuti kuli magulu olemera komanso oopsa kwambiri? amene amayendesa dziko lapansili? Kodi inu mumadziwa kunena kuti ma president amene timawaonawa ndi dzidole kapena kunena kuti ndi matoyi a anthu amenewowo? Amenewatu ndi magulu amene ali ndi mphamvu zochita chilichonse pa dziko lapansi. Ndipo munthu amene timamuona kuti ndi president amapangidwa endorse kapena tinene kuti amapasidwa mphamvu ndi magulu amenewowo. Tidzabwele tsiku lina pamudzi pano kusanthula bwinobwino za ma secret society amenewawa chifukwa alipo ambiri kwambiri. amene amachita zinthu zodabwisa pa dziko lapansi omwe amapanga influence ma president ambiri pa dziko lapansi malingana ndi chigawo chomwe gulu limenelolo limachokera ma society amene wawa anapangidwa compromise ndi ma organ onse amene amakhala pa dziko tikhoza kupereka chitsanzo kunena kuti ma society amene wawa muli akuluakulu andale muli akuluakulu oona za chuma muli akuluakulu oona za makhoti ndipo anthu amenewawa ndi amene amapanga control dziko lapansi mwachanguchangu ndi mosunga nthawi tandilolani mpereke chitsanzo cha oyimba angapo a dziko la ku america omwe zimamveka kuti anali mwa amodzi mwa anthu amene anapanga join ma secret society amenewawa tifuna tikupatseni chitsanzo cha R Kelly, oyimba yemwe ankayimba za nthetemya m'zaka za ma 1990 kumalowa m'ma 2000, iyeyutu adatchuka kwambiri mu zaka zimenezo ndipo dziko lonse lapansi lidamudziwa kuti mkuluyu ndi namatetule maka pa nkhani yoka diang'a sambo komanso kutulusa voice ya nthetemya ngati mmene ayimbira anthu odziwa bwino kuyimba. Koma chomwe chidachitika ndi chani ndi R Kelly? Pa nthawi yomwe adatchuka kwambiri, ndalama zidamutsogoza kumpititsa patali kwambiri ndipo adali ndi mphamvu yochita zinthu ngakhale yonena kuti kupalamula koma boma, khoti, apolisi osamugwira. Iyeyutu zimamveka kuti ankagwiririra tiana kapena tinene kuti atsikana achichepere, koma chifukwa chonena kuti adali ndi mphamvu zambiri, palibe ndi umodzi mwa milandu imene iyeyu adachita m'nthawi imeneyo idatuluka mu nthawi imeneyo. Anthu onena amanena kuti naye adali mmodzi mwa mamembala a ma secret society amene tikunena apawa. So chifukwa chonena kuti mkuluyu adali kumeneko kudali kovuta kuti milandu yake ituluke chifukwa wamkulu wa apolisi mwina wa mdzikolo amakhala kuti ndi membala wa ma secret society amenewawa. Judge wamkulu amene amagamula milandu yoopsa kwambiri mwina mdziko limenelo amakhalanso kuti ndi membala wa secret society imeneyi ndi kumalo komwe kumakumana mikhulang'ona komanso anthu ambiri odziwika omwe samafuna kuonekera poyera kuti amatenga nawo gawo pa zochitikachitika za dziko lapansi koma iwowo amangotumiza nthumwi kapena munthu wina kuti akayimirire monga ngati president akamusankha iwowo kumenekoko amampatsa sapoti yonse ndalama chilichonse chomthandizira kuti awine upulezidentiwo kenako iwo aja amakhala ndi mphamvu yomampanga control munthu uja malingana ndi maajenda amene iwowo akufuna tikhale tikukupatsani list ya ma secret societies sitibwera mwa ndandanda kapena mwa tchutchutchu kufotokoza imodziimodzi koma tingobwera ndi chilist cha ma secret society ndipo amenewawa ndi ma secret societies amene amapanga control dziko lapansi chomwe ndingakupempheni chonena kuti tapangani subscribe komanso kupanga like share ngakhale kupanga comment chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuchokera ngodya zonse zinayi za dziko lapansi